ụmụnne m na ụmụnna m ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma ka m hafụ ịsụ okwu bekee sụọ ya la okwu ebe ke anyị nwa nwere ike m etinye okwu bekee as I can ihe m kwere ekwu okwu ugbu a banyere otu nwoke anyị na-enye respect a na-akpọ Pete Edochie a mụrụ m nwoke o so act ya things things fall apart i think i think ihe gbasara nwoke a ọ rụrụ na bbc ọ rụrụ na many station you know he's a he's a he's a talented man and i will say that i, I will not say only igbo

nwoke a etela onwe ya shị n'ihu like eh, Kenneth Okonkwo Pete Edochie echere m na ị wụ nwoke ma ihe a sị ihe nwoke nọ eh, ihe okenye nọ ọdụ la-ahụ ka nwatakịrị guzo ọtọ o nwe ike hụ ya anyị nwa nọzi ọdụ gị nwa wụ dimkpa gị nwa wụ dimkpa ma ị nọ ọdụ ma i guzo ọtọ ọ dịghị ihe ị la-ahụ isi kpuru gị onye nwetara video mee ka o ruo Pete Edochie aka o ji sendikwara ya nwa ya nwoke nwa ya nwoke ahụ mụ na ya dị la mma ka awụ m their fans ka ụmụ ya dụọ ya ọdụ ya ọma isi ma old age ọ bara ya la brain ya wụkwa sị ndị awụsa kwụrụ ya ụgwọ la video o mere ka m nụrụ ka ọ nọ na-ekwu that ndị mm, ndị governors nọ na east a la-emepere ha ụzọ ị ga-echegide chegide chegide before ị ga-abata la office ha ọ dịghị otu a la north because of north ka ọ la-aga zụta ego a kwụọla ha ụgwọ anụmanụ because of ya ọ gaa north e nye ya ego ya abịa dee nonsense kwuo nonsense dimkpa nwoke ha mana ya a la-respect la ala igbo at least people is an icon onye ọbụla ele anya fụtara na-agwa anyị that ndị igbo nwere landlord thus ọ ya wale ma anyị encourage anyị sụwa igbo na anyị sụcha igbo ala ebe ke anyị ndị fulani ewere ya e discourage look at biafra a la-epush o lee ihe ọ la-enweghị ike imelite ka somebody nwa amadi a la-akpọ Nnamdi Kanu nọ na-eme ya wụrụ ya nwa otu ala ndị fulani na-enye ya bribe na ya afụta la-abịa akọ nonsense ọ la-akọ i discourage people i discourage motivation ụmụ igbo ụmụ biafra

because of uh, the um, eastern governors a la-enye ego a la-emepụrụ ya ụzọ ya ọbata ya ọga aza a na-atọ as a celebrity ya ọbata emepụrụ ya ụzọ e nye ya red carpet ya ọgawazie North ha gwa ya ihe ọ ga-ekwu ka ọ bịa gbuo morale weghachi chileke nshi chileke kpọọ ya ọkụ there ma ọ ma ihe ọ ga-ekwu anyị egbuo career ya Kenneth Okonkwo ya ọwọchị adịkwa mọleme hụ movie m ewefu ya movie Kenneth Okonkwo m ewefu ya Pete Edochie ma ị ma ihe ị ga-ekwu anyị akpọla gị asị already now na see our generation anyị abịakwa gị eche ị hụrụ onye nduku ahụ Nnamdi Kalu eh, Chineke kpọfụtara anyị na-ekwutu ihe anyị na-anụ any day Nnamdi Kalu kwuru nonsense anyị abịakwa ya against ị ma ndị Igbo for for you to lead ndị Igbo ị ga-adị very careful Nnamdi Kalu is doing the best and he is doing the right thing God send ya now any day ọ fụrụ from channel and ma the day m sowere Nnamdi Kalu azụ m na-watch ya na-watch ya la-follow this man see ka ebe onye ka esi fụta ka ebe Nnamdi Kalu ka esi fụta ka onye ka onye ka ọbịala ebe ka ọhịa nye ndị ọzọ kọrọ ga-enye ha ego aba the day ọ nọ na court Abuja la-asị Buhari is a madman that day Nnamdi Kanu nọ na-ekwu that thing see that day ọ nọ na the court la-asị eh, that day ka m sị this is the right person here this is Moses of our time that time ọ nọ na court la-asị

you have to be very careful ịhụta isi love gị as a man as our father be careful watch out oh, um, uh, um, ọsọfịa mgbe ọsọfịa emere interview about this biafra because of ọkọ na ọ ma sị ọ ka nọ na Nigeria see how he speak o kwuru okwu as a intelligent man dodge ya some word kwukwa ihe ga-enye anyị joy zerekwa isi ya because of ọ nọ na Nollywood gefụta ngala agwa China na lọk ka o gbuo our morale many country enweghị any sea ha na-esili elu ebubata nri ha ọkwa anyị nọ na western world many country enwedịghị eh, okay some country enweghị mmiri ha drilliri ha drilliri I think Liverpool or eh, part of England la-enweghị ha si far even in Europe ga si far drilliri mmiri gbawasọ ala site far connect ya ocean from very far connect ya for by pass ya some country nwee negotiation with some country ocean abatala ka ha ma na ma na eh, Asia River Niger Nigeria were a, a good country to live River Niger ahụ a ga-edrill ya perfectly ship la-abịa there ọyịma m tụọ ngwa ahịa ya ọda na Lagos m si l'elu fetuo ma m kwụsị na Lagos Enugu Enugu Enugu e, e, airport rụọ ya ha gaghị arụcha ya ka a sị arụrụ ya arụ na ha enweghị ike itinye e, night landing light there arụ ya on behalf arụ ya standard of local air flight local airport ị ma night landing na-adara that airport Enugu ọ ga-ecreate more job Enugu city why ndala Enugu ndala Enugu enweghị m anywhere to go that night i will look for the nearest hotel to sleep even in two days job will be in Enugu many hotels ga-adị busy because of night flight is, is coming down there is part of creating job anyị la-astruggle ka anyị nwere onwe anyị Pete Edochie were movie la drama ya cut cut movie ya bibi wetara anyị igbu igbu our morale Pete Edochie anyị alaghị achịkwa okenye gị wụrụ oke okenye okenye iberibe anyị edowe ebe ide ebe e doro ibe gị ụmụ de ụmụ Pete Edochie gwakwa nna ha that ali anyị elekweghị asa atọ anyị alaghị achịkwa anyị alaghị achị ya ọ bụrụ ma ị maghị ihe ị ga-ekwu kwụkwụ ọnụ ọgwụ ala eme anyị encourage chaisu igbo robin robin robin come bịa my son watch here this my son i am always telling this boy he come from biafra this boy he come from africa

good go so Pete Edochie be very careful we love you as a father if you nearly come and take garri go and narala ego from north be careful onye ọbụla ọbụla nwetara this video sendịara Pete Edochie ya ọ la-ekwu nonsense let him know go go yo art ọkwa movie ahụ movie ahụ e ji arapịa m ya okwerele ebere biafra ya o kwuru abịa n'ala Igbo ma the governors nọ na east isi ha lekwe mepụsịrị gị ụzọ ị bịa gị kwụọ la line nọrọ na queue nọrọ na queue e, dimkpara amaghị ihe na nọ na queue Libya Gaddafi turnụrụ Libya as a farm eh, agricultural country apart from their oil o si from very far drill mmiri were mmiri gbakasa desert even Israel many countries in Europe here ị la-asị landlock ka ihe mi landlock mgbe all the Arab country nyere Qatar e, e, blockade Qatar na-esi naanị n'elu ebubata nri what do you mean anyị nweta anyị edrill eji abụ River Niger we borrowed money ego dị sef at last anyị eburo anyị edilie ya ke ihe na-akọ ya anyị tụọ ngwa ahịa ọkwụsị na Lagos ihe ọbụla m mere m adala Lagos gị na-abịa akọ ihe ọzọ ya ọ gwara m encourage anyị sụwa Igbo anyị kụziwere ụmụ anyị Igbo gị na-akọ landlord use your brain your ụma BBC ma sendịrị gị daa kwuo that thing ị ma ọ BBC ka ị rụrụ ọrụ you are an agent of BBC Peter Edochie use your brain use your brain ị wụ dimkpa anyị na-ekpuchi nkata na gwa ha okwu onye ọbụla nweta vidio zie ya pete edochie la ụmụ ya nwa ya nwoke ahụ alọvụrụ m that guy alọvụrụ m pete edochie apart from his word alọvụrụ m the man how he his his character but ọ na-achịta onwe ya si n'ihu anyị ga-enyere ya aka gbaa ihe na-eme ya n'ala Igbo anyị anaghị achịkwa o anyị anaghị achịkwa anyị nidikwere Biafra ike ike ike Europe agwụkwala anyị ị la-act nonsense BBC gwa gị gị bịa dere anyị nonsense ya because ị rụrụ from bbc heavy ego ndị north nye gị ego northern governors na-emepere gị ụzọ president na-emepere gị ụzọ ọnị ka emepere gị ụzọ ka anyị bịa rachaa gị otule egbe kụwakwa gị isi